uafás ollmhór ar bith thar deireadh seachtaine ar fiú tuairisc iomlán nuachta a chaitheamh air, ach tharla rudaí áirithe ar fiú caint fúb agus cúpla gné scéalta freisin, ar ndóigh, ar cheart tamaillín a chaitheamh orthub. Scéalta New York Times ar ndóigh, chlúdach, bhuel, leathanach tosaigh New York Times go háirithe, agus déanta na fírinne ní bheidh mé ag caitheamh an iomarca ama leis na scéalta inniu, ní bheidh mé ag dul níos faide ná na ceannlínte iad féin.

D'éiríomar inniu agus an teocht ar thríocha dó céim. Sin an chéad uair sílim go bhfaca mé an teocht ag titim faoi bhun, nó go dtí, an reophointe. Tá 's agam go ndeachaigh sé faoi bhun an reophointe uair nó dhó go dtí seo, ach faoin am a d'éiríomar bhí sé os a chionn arís. So, fáilte roimh an ngeimhreadh, b'éigean dó teacht am éicint. Illinois, baineann an scéal seo le fear darb ainm Kenneth Griffin, billiúnaí, slán an scéalaí, duine a bhfuil baint aige le cistí infheistíochta agus arb é Gobharnóir Illinois é. Déarfainn go bhfuil an dearcadh céanna aige ar an stát sin is a bhí ag Michael Bloomberg. Fiú má ba choimeádach é i gcúrsaí gnó, fágann a shaibhreas nach gá dhó

an rachmais in Illinois, ag rá leo nár cheart dóibh a bheith ag cur postannaí amach as an Stát agus nach bhfuil lucht rachmais ag déanamh mar is ceart don Stát. So, a bheag nó a mhór, deirtear go bhfuil an fear seo, Kenneth Griffin, ag cur fíor i dtodhchaí Illinois. Tá sé ag cur fíor i bhforbairt an stáit. Níl an t-alt róchinnte sna paragrafanna oscailte, an rud maith é seo? don Stát, ach go cinnte is fianaise é go bhfuil idé-eolaíocht nua sa Stát sin agus é breoslaithe ag airgead polaitíochta. Ní fheadar an rud maith é sin, feicfidh muid. Alt uimhir a dó ar chlúdach an New York Times faoi athrú aeráide. Tá slógaí, slógaí ar siúl ar fud an domhain faoin ahm, cruinniú mullaigh i bPáras faoi athrú aeráide agus ceanglaítear, ceanglaítear sé, grianghraif leis an scéal ar leathanach tosaigh an New York Times, fiú má tá na cainteanna seo ar siúl i bPáras, tá an agóid ar phictiúr mór an nuachtáin ar siúl in Liospóin na Portaingéile. Bhí na slógaí seo ar siúl Dé Domhnaigh agus tá an Cruinniú Mullaigh ar siúl ag tosú inniu, Dé Luain. Tá priacal aeráide ag géarú, ag méadú, agus tá na cainteanna seo i bPáras ag réiteach an stáitse do athrú. Is í an cheist, ar ndóigh, ná An bhfuil tír ar bith sásta an íobairt a dhéanamh, go háirithe muna bhfeicfear torthaí as an íobairt sin? An fhadhb le athrú aeráide ná nach dtarlaíonn sé go bhfuil sé ródhéanach rud ar bith a dhéanamh faoi, agus má dhéanann muid rud ar rud faoi, fanfaidh rudaí mar atá agus ní fheicfear na torthaí ar aon shlí réalaíoch. Mar sin, caithfidh na tíortha a. leithleachas a fhágáil sa mbaile. Caithfidh siad gníomhú ar mhaithe leis an domhan agus a fhios acu nach bhfaighidh siad an an meas agus an creidmheas dá réir. Feicimid an bhfuil tír ar bith ar an domhan fial go leor é sin a dhéanamh. Scéal uimhir 3 os cionn an fhillte sa New York Times, ISIS an Tá cur síos atá sa scéal seo ar chonas a fháisceann Daesh airgead tirim as na daoine sin atá féna smacht. Córas. Ní rud uathoibríoch é ach córas eagraithe agus réamheagraithe atá ann sracaireachta. Déanann an córas seo aithris ar fíorstát le ioncam a chruinnítear as cíos agus táillí. I ndáiríre, bhfuil difríocht ar bith idir rud a dhéanann aithris ar stát is stát ceist ceist cruacheist is ea sin an cad is stát ann? an gcaithfidh talamh agus teorainneacha agus rialtas agus cabhlach agus arm agus air force a bheith acu. No, sin ceist ar fiú ar fiú a chur. Ceist a bhí ceir bhainteach le eachtra lámhaigh a tharla i gColorado, em. Colorado Springs, inar maraíodh triúr. Is cosúil gur tháinig craiceáilteoir eicínt amach as North Carolina, South Carolina, d'aon ghnó chun duine in oifigí Planned Parenthood a mharú. Mharaigh sé póilín agus beirt shibhialtach. Níl a fhios agam anois cad is sibhialtach ann sa scéal seo agus i ndáiríre níor léigh mé mórán isteach sa scéal ach buíochas le Dia tá cuid mhaith daoine ag díriú a n-airde ní ar Planned Parenthood ach ar chomh héasca agus atá sé do dhuine mire gunna a fháil agus daoine a mharú más mian leis. Mar is eol do chách, thit amach idir an Rúis agus an Tuirc nuair a chuir an Tuirc eitleán buamála ón spéir le raicéidí. Rud suimiúil is ea seo mar go dtí seo bhí an Tuirc agus an Rúis sách cairdiúil. Bhí Vladimir Putin ag moladh Recep Erdogan mar fhear crua, fear láidir a bhí sásta seasamh suas in aghaidh tíre eile. Bhí an ceart aige mar sheas an Tuirc suas in aghaidh na Rúise

an scairdeitleán a chur anuas. Ní hé go raibh an t-eitleán ag eitilt timpeall os cionn na Tuirce, d'eitil sé os cionn méar talún ar feadh cupla soicind, ach is léir go raibh na heitiltí seo ag cur isteach ar an Tuirc, agus fiú más ag caint go teicniciúil muid, sháraigh siad teorainneacha na Tuirce. Ní bhaineann an scéal seo le sárú teorannacha. Baineann sé le pobal Turkmen na tSiria, an tSiria, gabh mo leithscéal, agus leis an leis an imreas seo. sa tSiria faoin dá thaobh ag troid, mar dhea, in aghaidh taoibh amháin, Daesh. So tá an Rúis agus an tSiria ag troid in aghaidh Daesh. Neamhspleach ar an Tuirc agus tíortha eile an Iarthair atá ag troid ina gcomhghuaillíocht féin in aghaidh Daesh, agus idir an dá linn tá dhá namhaid Daesh ag troid in aghaidh a chéile. Baineann sé seo uilig le. Bashar al-Assad agus a réimeas. Agus sílim go bhfuil an Rúis tar éis an t-airgead a chur ar an gcapall contráilte. Ní leanfaidh stát

dúnta amach as bhuntáistí titim Assad cibé, mar sin ní dhéanfaidh sé dochar dóibh troid ar a shon agus cá bhfios, má, má, má bhíonn an bua aige, b'fhéidir go mbeidh siad in ann na bunáití seo a choinneáil atá acu sa tSiria faoi láthair.

sna maruithe, sna dúnmharuithe agus na buamaí agus tá siad ag fógrú mar sin go bhfuil rún mór le nochtú faoi na pirimidí, go háirithe faoi Feart Nefertiti,

Más ea, scéal mór atá ann agus, ar ndóigh, tarraingeoidh sé turasóirí ar ais chun an cheantair agus ní comhtharlú é go bhfuil an focal, an frás 'geilleagar na hÉigipte' in ceannlíne an scéil. Dála an scéil, an scéal sin faoi. Vladimir Putin agus Recep Erdogan, bhí an t-alt ag tabhairt le fios go bhfuil comhchosúlacht idir an bheirt. B'fhéidir fir láidre a sheasann suas in aghaidh na dtíortha eile. Comhchosúlacht. Níl fhios agam an gcreidfeadh Vladimir Putin é sin. An Iosrael. Tá an Iosrael ag iarraidh seilbh a ghlacadh ar DNA

imreas ag fás idir Iosrael agus an Phailistín faoin cheartas. Tá an Phailistín, nó fásóirí fíonchaoire na Pailistíne, ag éileamh ceartas na bhfíonchaorach, ag rá nach leis an Iosrael iad, mar a tharlaíonn, déarfainn go n-aontóinn leis na Palaistínigh, ach níl an scéal go léir léite agam, mar sin ní cheart dom mo ladar a chur isteach rófhada.

Shílfí, cinnte, go rabhthas ag caint faoi mhianraí a raibh alcól iontu, ach ní hea. Tá an cath scoilte seo in Utah faoi shlogadh mianraí, faoi na siopaí seo, siopaí mianraí salacha, bainteach le comhbhruitheanna a bhfuil blasanna curtha tríd. sé sin, níl aon bhiotáille iontu, ní alcopops iad seo ach pops. Ach níor léigh mé níos faide isteach sa scéal ach is cúis gáirí domsa go bhfuiltear ag tabhairt mianraí salacha ar na mianraí seo mar gheall ar na blasannaí bhreise atá á gcur isteach sna deochannaí. Tá sin, bhuel, ní dhéarfaidh mé cíor thuathail, ach tá Chicago trína chéile go fóill tar éis gur tháinig, tar éis bliana, go bhfóire Dia orainn, tar éis gur cuireadh amach, taifead de phóilín ag marú déagóra le gunna le 16 philéar agus an t-aon fáth gur uimhir suntasach é sin ná go raibh 16 philéar i ndruma an ghunna sa chéad áit, sé sin, ní hé gur stop an póilín tar éis 16 philéar, stop sé mar bhí an gunna folamh. Nuair a thosaigh. Thit an bhuachaill seo go talamh tar éis an chéad philéir. Ansin sheas an póilín os a chionn agus chuir sé fuílleach an druma isteach i gcolainn an bhuachalla. Dúnmharú is ea seo, dúnmharú gan chiall, gan trua agus cuirfidh mé geall leat nach rachaidh an póilín sin go príosún ar feadh níos faide ná bliain nó dhó. Anois, dá gcuirfí an dlí ar an fear ar an déagóir a maraíodh, bheadh seisean ag dul go príosún ar feadh tríocha bliana, nó ar feadh saoil. Sin í an difríocht idir na póilíní agus sibhialtaigh Mheiriceá. Tá cead, tá caoinchead ag na póilíní éinne a mharú gan freagra ar bith ón chóras dlí. Um Nua-Eabhrac, tá deisceart Manhattan ag iarraidh a bheith inchurtha le lár Manhattan agus tuaisceart Manhattan. Sa tuaisceart, bhuel, Is ea, tá Central Park i dTuaisceart Manhattan agus tá an Rockefeller Center i gceartlár agus áiteanna eile, nach é ach sa Tuaisceart níl mórán le feiceáil i ndáiríre. Tá Gairdín an Gheimhridh tar éis fearas soilsíochta a chur isteach dar leo atá inchurtha le, leis an Rockefeller Center. Feicimid, agus b'fhéidir gur fiú é a fheiceáil. Away libh agus abraigí liom an fiú é. Agus an bhfuil mórán faoi Puerto Rico, tá, fuair Puerto Rico síneadh airgid ó Bhanc Forbairt Rialtas Puerto Rico ar fiú, creid é nó ná creid é, 72 billiún dollar. An féidir le Puerto Rico é a íoc ar ais? Ní féidir. Céard tá Puerto Rico ag déanamh? Tá siad ag dul caipín sa láimh go Stáit Aontaithe Mheiriceá agus á sníomh isteach. Fair play do, do na bainc a sheasann taobh thiar de gach rud sna Stáit Aontaithe, tá siad tar éis Puerto Rico a, tá siad tar éis sclábhaí a dhéanamh de Phuerto Rico, níl an dara rogha ag Puerto Rico anois ach géilleadh. Tá, rinne an banc seo díreach mar a dhéanfadh an Banc Domhanda. Thug siad iasachtaí don tír nach rabhthas in ann íoc ar ais. Creidmheas! Tá sé éasca a fháil agus dodhéanta a chaitheamh uait. Miley Cyrus! Níl aon rud le rá agam faoi Mhiley Cyrus ach amháin go bhfuil léirmheas sa nuachtán fúithi agus faoina 'cas'. Agus is maith liom an focal sin 'cas'. sin ceann nua dom caithfidh mé a rá, ach freagraíonn sé go maith don fhocal 'ainmheasarthacht'. Slán beo le, céard ab ainm di ar dtús, Hannah Montana, tá Hannah imithe agus ina háit tá Miley Cyrus ag canadh faoi, bhfuil sí ag canadh? Seó atá ann. Níl fhios agam an seó ceoil é. Bhaineann sé le peataí, raithneach, collaíocht, buachaill chairde, cá bhfios céard eile ach tá sé ainmheasartha. Bhuel tá sise ainmheasartha, tá a saol ainmheasartha agus an bhfuil srian leis an gceas? Téigí go Terminal 5 agus faighigí amach. Bhuel, sin é an nuaíocht don lá inniu, a Mhuire Dia, caithfidh mise imeacht agus obair cheart a dhéanamh. Bíodh lá álainn agaibh go léir agus go dtí an chéad uair eile, bail ó Dhia oraibh go léir.